achọrọ m ịkụzi ihe gbasara debit card ya master o visa o ha ncha niile achọrọ m ịkụzi ya ma ndị be anyị kpọrọ eziokwu asị anyị bịara ụwa anyị na onye ọbụla chọrọ eziokwu mana ikwube eziokwu fa akpọ gị asị ha etinye gị na ị na-ekwu eziokwu mana ọ ma stọpụ m ikwu eziokwu ọnwụrụ na afọ ilu ya this kaadị anyị fọkịta ndị mmadụ abụrụgo victims of na anọkata ị na-enweta debit ị ma ama ebe that issue si ị na-eche ka ị na o nwekwanụ onye i nye 4 digit pin gị kedụzi ka ị si enweta debit i je bankị ndị bankị na-egosi gị na ezulu ego gị nekwa ebe esi nekwa ka ego gị si wee pụọ nwee nye ATM gị na ị ga-ablọk ya o nwere ihe mee na UBA abịa na UBA ọ bụrụ na one guy the guy amalọ ọ marọ ihe mee kaadị ya ihe ọ ma bụ na o nwetebe debit o ji kaadị ya mana o nwetebe debit ọ bụrụ na mmadụ selụ kaadị ya front and back front and back ka ọ selụ before you know it o bido nwetebe debit so onye nwa amarọ ebe the thing si bịa so achọrọ m ịkọwalụ gị something that four digit pin unu na-afụ four digit unu na-afụ unu na-eje etinye na POS unu na-eje enye ndị POS ma ị na-eje etinye na machine ndị bankị ATM machine ndị bankị ihe a ife ị na-eme ebe a ihe a bụ just a code ndị bankị nye gị for offline ọ bụhọdị internet code bụ nke a nke a bụ just offline i je na machine i ti ya ọ lụalụ onwe ya ọlụ nke a bụrụ nke ndị bankị mana the original code original pin dị n'alụ kaadị a ihe a na-akpọ ya bụ card verified value o nwere ndị na-akpọ ya card verification value card verification value ya ka ndị ọcha na na accept ị chọọ igo ihe na international em website now ya ka ha chọrọ o nwerọ ihe ha ji your four digit eme ndị na-eyuzu your four digit bụ ndị ndị ndị ndị na-arụ ọrụ bank with Nigeria bụ ife ga request ya nke ha nwere ike nke a bụ na i tinyesie all the i tinye card number tinye expiration date ya then tinye card verification value ha wee sendịzialụ gị one time password nke a bụ nke ndị Naijiria mana abịa like mụnwa now na-eme business online m chọọ igo ihe o nwee some websites ya bụ m tinye ihe ha needịrị bụ this 3 digit dị n'azụ ka ya bụ itinye ya eme m ji wee na-egosi unu nke a na-egosi unu ka unu wee na-aghọta what I'm saying so ka ịgharazie na-eche na nke anyị na-eji ezo ịpụta na bank isi ụtọ ahụ na ọrụ ka onye onye onye na-achọ ka password ya ihe anyị na-eme bụ nwere ihe eji ya eme enwere different types of password n'ime na kaadị anyị fokịta bank ama nnọkọta otu a kụzie ụfọdụ na-akụzikwa ha na-akụzi mana anyị ada anụ ihe amụm ihe na-eme anyị anyị ada anụ ihe ihe ga-amụ gosi gị ihe ihe ga-akụziri gị ihe ị na-etinye uche na ya adịzina less concern ihe anyị fụ secure it ife ifu secure ya password dị n'alụ ya password dị n'alụ ya enwere nke dị ebe a nwee nke dị n'azụ a mana nke a bụ the most important ọ bụ na ịchọ ịkwụ ụgwọ na Facebook na ịchọ fund account gị now na ọ bụrụ naira na ịchọ fund account gị ịmana enwe enwe two types of um, payment na Facebook enwe nke bụ na ị ga-use Mastercard without any one time password nwe nke na request for one time password nke na request for one time password bụ nke local account which is um, nke ePay mana ọ bụkwa na just ka itinye kaadị gị ha ga-eme accept without one time password so you have to be very very very careful onye ọbụla nwee debit card you have to be very careful echezikwana na nke ị na-eji etinye na machine bụ the original n'ote mba ị na-ezo i just na ọ na-amalụ mana ihe agwa gị ka ị ga-ekwe the original one dị n'alụ ya so protect your card iji nwayọ ibulu ego gị jee dọba na nke ịma request kaadị na ya iwereza small small money ị na-etizi na nke kaadị ya dị na ya maka na onye ọbụla nweta kaadị gị sele ilu sele azụ nke ya agago so ka uche unu dị ya ị na-emekwa ihe kaadị na-eme big boy na-eme big girl na-eme anything protect your card jee kọsara ndị yard unu ọ bụ onye ịma chọkwa ịmụta ụdị ihe were video a hand ya over o clear this video you can also share thank you for watching